Tiyang'ane ku parliament makamaka kumenetu ndiye kuti akuboma akufotokoza zokhudzana ndi imfa ya Dr Atughanile Chomo kunena kutitu inde polisi yambwandiladitu mkulu uja amene wapha malemuwa ndipotu tatiyeni tiyambe mwina mwake poonera ka video aka kuchokera kwa nduna yoyang'anira za defence yemweno ndi Feston Kaupo Nde kuti tikatero tidzawatanthauzira kenako ndikukambapo ziwiri zitatu zokhuzana ndi nkhani imeneyi makamaka funso lonena kuti Kodi mmutu mwa mkulu ameneyo mmayenda zotani makamaka kuti akaphe msungwana ameneyo, mzimayi ameneyo Dr Chomo. Dr Chomo dedicated her life to serving others and her untimely death is a profound loss to our nation.

chabwino mmene taonera pamenepo kumvera limodzi koma titanthauzire paja panotu ndi mmene timachitira ndithu ndetu apo a Feston Kaupo omwe ndi nduna yoyang'anira za defense zachitetezo ndithu kunoku ku Malawi tingoti asilikali ndi ena otero amayang'anira ndiwowa anayimira m'malo mwa nduna yoyang'anira zachitetezo cha mdziko Minister of Homeland security a Peter Mukhito ndetu iwowa poyankhula makamaka a Kaupo amanena zonena kuti no. Akutitu ndi zomvetsa chisoni kwambiri ndipo no tathyoka kumbali zonena kuti no taluza ndekuti Dr ameneyo Chomo amene zikuoneka kuti no anali munthu ofunikira ku dziko lino la Malawi Ndipono amakambatu zonotino zitangochitikatu izi apolisi sanachedwe makamaka ma CID analonchelatu investigation pompopompo kuyamba kufufuza ndipo within kanthawi kochepa kwambiri akwanisa ndekuti kugwiranso munthu amene akunena kuti akumganizira kuti ndi amene wapha ndekuti Dr Chomo Munthu ameneyutu akunena kuti dzina lake ndi Macmillan Mvevula, of course nde kuti ndi amene mukumuona pa screen panopo eti, akunena kutitu iyeyo ndi zonena kuti, sanangom'batha-batha basi opanda kena kalikonse, anamugwiranso nde kuti ndi foni ya Redmi, Redmi imeneyoyo yomwe nde kuti ataifufuza bwinobwino, kuiunika mkatimo yapezeka kunena kutitu ndi ya Dr Chomo. Yaa pakanali panopa ndizonena kutino ali mmanja mwa polisi ndipo ndekutino akuti iwowa ngati ochokera ku boma sanganene kuti iyeyo ndekuti ndiolakwiratu kuperekeratu chigamulo limene limayenera ndekuti khoti ligwire ntchito ngati zimenezo ndipo pakanali pano iyeyo ndekuti ali entitled kutino mwina mwake alandire maufulu onse monga mmene zimayendera zimayenera kuyendera malingana ndi constitution kutino munthu akagwidwa chonchi amanena kuti ndioganiziridwa eti remain a suspect until proven eti pokhapokha ndekuti ataweluzidwa ndi khothi kuti iyeyo ngolakwa ndipamene ena angapezeke zoti no chilango chake chidzaperekedwa koma pakanali panopa ndizoona kuti iwo akuboma asalowelerapo kafukufuku ameneyu angoonesa zoti ayende bwinobwino munthu aweluzidwe bwinobwino pachilungamo pake ndipo akumane ndi lamulo malingana ndi mmene lilili pokambapotu akutero eti Of course be kuti muionere video yonseyo kumapita mpaka kumapeto amayamikira polisi kuti achita bwino kwambiri agwira ntchito yotamandika pamenepa ndipono ayi zili bwino zikatere ya amugwiradi ameneyoyo ndipono mwina kungonjezerapo ma details sanakambepo ameneyu akutitu amachokera ndekuti m'mudzi mwa mtika kwa ta ngolongoliwa kumenekotu ku thyolo uko ndipono amagwira ntchito ngati mlonda kunyumba kwa adona amenewawa kunyumba kwa Dr Chomo so imagine eti iyeyo anali ngati mlonda kumeneko nde okakupha akakhalenso mlonda ofuna kukubera akakhale mlonda ya of course timasoziona kuti azilonda ena ndi amenenso amakatuma nde kuti akuba kuti abwere azabe kunyumba kwa mabwana awo eti amene amakapereka deal kwa akuba kuti eh, ma guys kulitu zotere zotere kweti komano osati alonda enieniwo Nanga si nde kuti nthawi imene ino ukuyenera mwina ukhale nde kuti no uli wodziteteza kuziyang'anira wekha wo, woti no you are staying awake eti you have your guard up kudzitetezera nde kuti imakhala yoti no palibe munthu woti aku- aku- akakuteteze koma ngati pali munthu wina woti akuteteze nde uma, uma, umagona no uli nde kuti wodekha bwinobwino imagine day imene no dziko lathu linoli lizakhale nde kuti polisi yake mbwerera nde kuti chilichonse chalowa pasi nde kuti timakhala tili maso yang'anayang'ana kuyang'anayang'anatu yakaliyakali kuti no sitingangogoneratu yayi kumagona kuti diso limodzi lilili lotani lotsegula choncho cholinga chonena kuti uziteteze wekha koma polisi ikakhala ndekuti ikugwira ntchito bwinobwino chitetezo chimakhala kuti automatic basi umangogona munthu uno mwamtendere bwinobwino mwayiona ndongofuna kunena kuti no dr atughanile chomo ndi zonena kuti tu ataona zonena kuti ali ndi mlonda macmillan mvevula eh? anapezeka zonena kutitu basi amagona ndekuti modekha bwinobwino mwaiona imeneyo amagona modekha opanda ndekutino kapena phuma lililonse ndi pamenepo ndi pamene papezeka zonena kuti uyunso ndekuti wakapanga ataki mosavuta nanga si ndekutino anali ndi makiyi olowera kumeneko zosavuta anali ali kale mkati sizotinso anali ndekuti kutali anali ali mkati momwemo mu kampasi yomweyo imene mmagona a dr chomo Kumenekotu ku Mount Pleasant ku Blantyre uko nde wakapanga attack ndikupezeka zonena kuti kuwapha komanso nde kuti kuwaberano chani, kuwabera phone imeneyi. I think it makes sense ndipo zikugwirano apapa mukati muonetsetse bwinobwino kutino aaphano pa zifukwa zotani. Apa nde ndikuthano kumvesesa bwinobwino kunena kutino waapha chifukwa chonena kuti anakatha kungowabera zinthuzo akanakhala mbava wamba. Komano iyeyu anali munthu wonena kuti no a doctorwa amamudziwa mwaiona nde kuopa zonena kuti apapayi akwa amangofuna nde kuti kungowapha nde kuti padzakhala opanda wina aliyese okaulula kuti no analakw analitu nde kuti mulondatu mwaiona imeneyo chifukwa nde kuti no uyuyu akanakhala doctoryu wapulumuka nde kuti sizikanavutaso Mlonda uja anakagwidwa, mwinanso pomatha one hour bwezi nde kuti tikudziwa kale kuti ndi mlondatu amene wapanga zimenezo. Amene anapitatu kuti akapanga attack wo moti anangosala pang'ono kuwaphatu ndi mlondatu. Komano chifukwa choona kuti anaphedwa, mlondayi ndati anaona nzeru zake kuti ndikaapha awawa awa nde kuti no basitu sa sathanso nde kutani kundizindikira kuti no sakandiulula ukoko nde kuti kulibe wina aliyense amene angatani angandi angathe kudzandisaka mos mo mosavuta nde kuti ineyo ndizakhala nde kuti pa uf, mfulu basi zangokhala ngati sizinachitike chifukwa police izikayang'anayang'ana koma sindipeza kuti ndine amene ndapanga zimenezizi nkhani yaketu ndimeneyo kuphako kunali kunena kuti no tibiseno tsopano nde kuti kubisiratu umboni kubisiratu nde kuti ma ije nkhope yoti ikandiloze mwaiona imeneyo i think now i can, I can, I can- I can just think of that chifukwa chonena kuti no, it does not make sense honestly kupita kukaba foni nde mpaka nakumpha munthu chifukwa cha foni yokha fa asananene kuti ampezatu ndalama amanena atangompeza ndi foni yokha nde chifukwa cha foni yokha nde mpaka na ukaphe Of course ibe mukaye mukadzaitwalirabe mmene khasu kimayendera mmasamba anchezo makunena kutitu sizoti anapita kumeneko kuti no akangoba phone yokha. Iyeyo ndizonena kuti amaling amaganizira zonena kuti abwana akewo amasunga ndalama zochuluka mnyumbamo ndekuti inali target yonena kuti no okay apapa nde ndingotani ndingoyiphulatu basi ndikolole ndekuti ndalama zimenezi. ayi sizinayende pamenepo uyotu ndetu ndiwakuwaya zikatero apapa akalandira chilango chake kumeneko komano i've been saying imene ndimaulusa nkhani zimenezi ku justin tech ku, you, ku tiktok ngakhalenso ku facebook kunena kutino ndizomvetsa chisoni ndipo taluza Nde ndimazawerengano comment ina kumeneko kunali I think kunali ku tiktok wina namakamba zonena kuti anathandizatu kuteroko amenewawatu achi ankolo angatu ankolo anga atadwalika kwambiri ku Queens anathandizidwa ndi doctor amene nayi doctor wabwino kwambiri amaita anathandiza ndipo no zija zoti eh kumaita kuti Ayi, anali munthu woti ama- amadziwa kugwira ntchito. Zimenezo ndi zimene timanenazo kunena kuti tikamati taluza ndiye kuti timakhala tikumayang'ana zinthu ngati ziti zimenezizi. Anali ndi kuti munthu wa nzeru zake, waukadaulo wabwino and akuti amagwira ntchito bwino mwaulemu. Madokotala ambiri a muzipatala za boma amakhala anthu amwano kwambiri nthawi zina zake akatopa nayo ntchito. Koma this one what we are hearing she was doing well Akuti amagwira ntchito yake bwino ndipotu apa zikatere taluzadi taluza big time this is a big time loss we pray for her gentle soul to rest in peace may god comfort the family mulungu ndithu alandire mzimu wawo komanso ndi zonena kutitu mulungu yemweyo atonthoze akubanja abale awo akuti